bbc igbo ekeneka m ụnụ for ichete wee kpọọ m kpọọ m na fon afa m afa m bụ aloy ejimakọ mụnwa wụkwanụ ọkaiwu pụrụ iche n'ebe ipob nọ and eh, maazị nnamdị kanụ bụ their leader ana m arụrụ ha ọrụ lọya ehe ụnụ kpọrọ m na-ajụ m maka ihe asarị dọkụbo kwu na nnamdị kanụ si na eh, biafra when it comes na ọ ga-abụ jewish state ehe ihe m na-agwa ụnụ bụ na ọ asị enwerọ oge nnamdị kanụ kwuru ụdị ihe ahụ and enwekwana oge o bu ya n'obi ma na eh, ebe ndị mmadụ nọ ma na ebe ọ nọ sọsọ ya enwerọ o bu- enwerọ oge o bu ụdị ihe ahụ n'obi at all ihe Nnamdị Kanụ chọrọ bụ ọ bụ na enweta Biafra ọ bụ ya na-achị Biafra ọ bụ onye ọbụla na-achị Biafra onye ọbụla nọ na Biafra na-efe nke ọ na-efe na-efe onye na-asị na ya bụ onye Juu bụrụ onye Juu onye bụ onye kristian na-eso jizọs kraịst bụrụ onye kristian onye muslim bụrụ onye sikwa na ọ dị eje ụka at all na enwerọ nke ọ na-efe ọ nọọla onwe ya onye si na ya ebelivu na chukwu nọ ọ nọọla onwe ya enwerọ onye a ga-emegbu emegbu ya bụ ụdị biafra ihe ọ gwara m as lọya ya ọkaiwu ya ihe ọ gwara m bụ ụdị biafra ọ chọrọ bụ biafra a ga-enwe ihe a na-akpọ freedom of religion 100% ee ya wụ na a ga-eseparate state from religion state na religion ama na-enwe mmekọ otu esi eme ya na amerịka ọ ga-anọ na constitution ndị religion nọrọ onwe ha ndị gọọmenti nọrọ onwe ha onye ọbụla na-apractise religion ya enwerọ onye a ga-enye nsogbu ehe mana ụdị biafra ọ chọrọ abụrọkwadị ya biafra ọ ga-abụ ị na-efe nke ị na-efe gị buru bọmbụ buru egbe onye ọzọ na-achọrọ na-adị efe nke ahụ ị na-efe gị na-atụ ya bọmbụ na-agba ya egbe ụdị ihe a na-eme n'ugwu naijiria kịta so ọ bụrụ na ọ nọ n'ime biafra a- ọ- a- a- ụdị biafra nnamdị gwara m ọ chọrọ abụrọ anọkata onye kristian ebulu bọmbụ na-achụgharị onye muslim ka o gbuo ma onye muslim eburu bọmbụ na-achụgharị onye juu ka o gbuo ma asị onye anụnwa ị ga-abụnata ị ga-efenata nke m nke ị na-efe adịrọ mma ọ chọrọ ụdịrị biafra anwa mm? ọ biafra udo na ọṅụ e nwere ndị ipob bụ n- na-efollow the jewish religion a na-akpọ ya judaism e nwere ndị ipob bụ ndị juu nwekwee ndị ipob bụ kristian ehe and then asarị dọkụbo na onwe ya si na ya bụ ọkwa o si na ya bụ onye IPOB ka ọ si na ya bụ onye Biafra ya na onwe ya bụ Muslim enwerọ onye a na-enye nsogbu IPOB bụ Christian rikwelu nne including ndị bụkwa some relatives Nnamdị Kanụ kwa ndị bụ enyi ya na ndị ikwu ya na ibe ya so ihe na-awa ya isi kịta wụ otu esi emegbu Christian na Naijiria maka ndị Juu nwanụ aka anọrọ n'ugwu Hausa ndị na a na-egbu na ugwu Naijiria majority of them ka anyị si anụ bụ ndị Christian ọ na-ewute ọ bụrọ maka na ọ na-fight for Biafra ebe ọbụna ọ fụrụ injustice ọ da like ya otu e si wee na-egbu ndị kristian n'ugwu hausa n'ugwu naijiria ada etinye ya ọnụ ee prezidenti anyị ada eme ka ọ kwụsị ya ọ na-ewute ya ri nne ọ nya nwa mere o ji wee jee amerịka wee jee rịpọtụọ the matter amerịka act kwa na-emekwenụ something ka e wee protect kwenụ kristians and then kwenụ muslim minorities ndị muslim bụ ndị ezigbo mmadụ boko haram na ndị nke ọzọ na-achụgharị ka e gbuo maka ha wụ muslim bụ ezigbo mmadụ ha ekwero na a ga na-egbu ndị ọzọ Nnamdị Kanụ bukwa ha n'obi onye ọbụla a na-emegbu emegbu anywhere na Naijiria o bu ha n'obi ọ bụrọ sọsọ Biafra ka o bu n'obi